alhamdulilayi rabil alamin n bɛ n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fɛn fɛn tulo bɛ n na fɛn fɛn bɛna nin video in lajɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ taa an ka sabu ɲuman fo n'o ye siratul huda ka distributeur n'o ye ɛlferdawusi ustaz dawuda ture an b'a fo ka barikada ani cɛsiri don o don ani jija o kɔfɛ inshala bi an bɛ bi sɔgɔmada in na n'o ye lundi lundi le 16 juillet 2018 an b'a fɛ ka baro kɛ an balimaw ye baro min ni alahu taala sɔnna a ma histoire le don an bɛna histoire dɔ le ɲɛfɔ hakilinajigi la walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o histoire in tɛ foyi ye mɔgɔ i mana ɲɛ i ɲɛna i yɛrɛ ye n'i tiɲɛna i tiɲɛna i yɛrɛ de walayi ka sɔn ala ta ma hali gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la o de ka fisa e jɔn ma i ka ban ala ta ma ko gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la walayi n'i sɔnna ala ta ma dugukolo in kɔ kan hali n'i mana gɛlɛya sɔrɔ cogo o cogo a kɔ ala na hɛrɛ d'i ma n'i ma hɛrɛ sɔrɔ dugukolo in kɔ kan i bɛ t'a dafalen sɔrɔ i ye lahara walima a dɔ la i b'a fila i b'a sɔrɔ diɲɛ na i bɛ t'a sɔrɔ lahara ala ka faamuyako ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ni an balimacɛ dɔ ye ni o ye cɛba dɔ ye diinɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma abudulayi ibnu mubarak abudulayi ibnu mubarak ala siranyajɔnba dɔ de don ala kanujɔnba dɔ de don lon dɔ la k'ale to a ka kungo taga la kɔngɔ y'a minɛ k'a to kungo fɛ kɔngɔ de y'a minɛ n'alahu taala ka se aa a ye yɔrɔ jan ni tagama a ma se ka dumuni sɔrɔ wa a ma bɔ kungo yɛrɛ kɔnɔ hali bi a bɛ kungo kɔnɔ ka tagama bon k'a to tagama na ala y'a kɛ a taara bɔ kɔ dɔ kan n'o ye jardin dɔ ye rivière n'a b'a faamu cogo min na ji bɛ woyo la o ji woyo nɔfɛ a ye pɔmu dɔ sɔrɔ ji in kɔnɔ pɔmu bɛ ka woyo ji fɛ ka taa a y'a seko kɛ a ye pɔmu ta ka pɔmu bɔ ji kɔnɔ a ye pɔmu dun parce que kɔngɔ de b'a la pɔmu dunlen kɔfɛ a hakili jigila ko ale ye fɛn dun fɛn min ma daga ale ye a kulela ko ala ne ye fɛn dun fɛn min ta tɛ n t'a tigi dɔn jɛ ma di ne ma k'a sɔrɔ sariya la a m'a suɲɛ a y'a tɔmɔ de o bi n'i ko tɔmɔ a y'a sɔrɔ ji de kɔnɔ ji bɛ ka woyo n'a a bɛ woyo de ka taa mɛ a tilala k'a dun a hakili jigila ka ala la ka ala ko kira ko maa si ale tɛ sorona don maa si ye maa min haramu b'a kɔnɔ bɔn ale hakili mana jigin o la ale dun ye nin dun ale bolo a ye haramu de dun wa donc a ko ale bɛ taa pɔmitigi ɲini ka yafa deli kɛ pɔmitigi fɛ o yafa deli pɔmitigi fɛ a taara ka a ye sira jan ta parce que ji bɛ ka woyo sira min fɛ a ye sira jan minɛ k'a kɔ don ka taa ka taa fo a taara jardin ba dɔ sɔrɔ yen a ye pɔmusun ba dɔ sɔrɔ yen a ye foroba sɔrɔ yen yiridenw bɛ yen a sela a ye ɲininkali kɛ gardiyɛncɛ bɛ yen a ye ɲininkali kɛ ko a ko ne kɔni ye pɔmu dɔ tɔmɔ ji la ne y'a dun a dunni kɔfɛ ne hakili jiginna n ka ala la ne nana n ko n bɛna yafa deli kɛ jaridɛntigi yɛrɛ eh, forotigi min ye gardiyɛn ye a kabakoyala a t'a dɔn a b'a fɔ cogo min a ko cɛ ma est-ce que cɛ bɛ yen ko maaw yɛrɛ bɛ na don jaridɛn kɔnɔ u bɛ pɔmu cɛ u bɛ taa n'a ye pɔmutigi yɛrɛ mako t'a la foyi ko mɛ e de nana e y'a ta ji kɔnɔ de e bɛ na ko i b'o ɲininkali kɛ a pɔmutigi a ko a y'a ye cɛ yɛrɛ la cɛ bɛ ka min fɔ a ka bon ale ka faamuya ma a ko taa ɲɛfɛ ko i bɛ taa pɔmutigi sɔrɔ yen ko n tɛ se ka fɛn fɔ e ka ko la a taara fo a taara cɛ sigilen sɔrɔ a ko e de ye pɔmu jaridɛntigi a ko awɔ ko ne de y'a tigi a ko n nana i ka yafa deli ko o mun yafa ye ko a ko ne ye pɔmu kelen sɔrɔ ji kɔnɔ ne ye pɔmu in dun ne hakili jigila n ka ala la ko a ma daga n ye n nana n ko n bɛ n'o yafa deli kɛ aa pɔmutigi ko hɔn a kabakoyara wa a nisɔndiyara fana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ o tɛ mɔgɔ dennin ye a nisɔndiya ko de filɛ nin ye wa pɔmutigi ale fana tun ye ala ɲɛsiranyaba jɔn de ye ale ye setigi de don wa ala ɲɛsiranyaba mɔgɔ de don ka fara kan aa a ko walasa ka cɛ in tɔ tɛsite a ko a ma ko n'i nana ne ka yafa ɲini n bɛ n ka yafa d'i ma sariti kelen kosɔn n'i bɛ jɛnɛ a k'o ye mun sariti ye a ko denmuso dɔ bɛ ne bolo denmuso in a tɛ yeli kɛ a tɛ kuma a tɛ mɛnni kɛ a tɛ tagama bolo t'a fɛ ah! ko o de bɛ ne bolo n'i bɛ sɔn k'a furu n'i bɛ sɔn k'a furu n bɛ yafa i ma kamalen jɔra n'o ye abudulayi bunu mubarak a jɔra k'a miiri k'a miiri k'a miiri ko nin ye fɛn kabakoma ye walasa ka na yafa deli sɔrɔ nin de imposera ne kan a ko baasi t'a la a ko pɔmitigi ma ko ni siga t'a la ni n ye i den furu n b'i ka yafa sɔrɔ walayi n bɛ jɛn n'a ye ko mɛ n bɛ sariti kelen ɲini i fɛ a to n ka taa fɔ n ba ye donc ne balima jeunes nin yɔrɔ bɛ fɔ aw fana ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo kana ɲinɛ i woloba kɔ taa kuma i ba fɛ i bɛ bɔda sɔrɔ o de la kira b'o fɔ a ye ko den ka alijinɛ b'a woloba sen kɔrɔ de bamanankan de don ba jɛ ɲini waati bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka ko dɔw kɛ a ka ca la ala bɛ bɔda d'i ma a taara fɔ a ba ye ko a n ba ne ye pɔmu dun dɔ ka pɔmu sɔrɔ ji woyo fɛ ne y'a dun a ko a tɛ yafa n ma fo k'a den furu den min tɛ yeli kɛ a tɛ mɛnni kɛ a tɛ kuma a tɛ tagama a ba ko nin ye kabakomafɛn ye k'o bɛ kɛ cogo di a ko a ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ye layiru d'a ma ka ban n ko mɛ n ko n bɛna na i ka jɛ ɲini ba ko a ma ko n den n'i ye layiru ta ko taa layiru dafa donc nin fana b'a yira an na diɲɛlatigɛ mana kɛ cogo o cogo an ka jija ka an layiru dafa sabula kira b'o fɔ a ye ko munafiki taamasire ye saba de n'a ye kuma na a bɛ nkalon tigɛ n'a ye layiru ta a b'a bɔrɔtɔ n'i dara a la a b'i janfa k'a sɔrɔ munafigi ko kafiri direct ka fisa ni munafigi donc an k'an jija an kana kɛ munafigi n'an ka fɛn fɛn fɔ an da la an k'an jija k'a dafa an k'an jija an ka kumaw kɔnɔna la an kana nkalon tigɛ an k'an jija ni mɔgɔ dara an na an k'an jija an k'a dafa n'o kɛra an ka silamɛya bɛ sabati a nana pɔmutigi fɛ a ko a ko ne kɔni y'a fɔ n ba ye ko n sɔnna pɔmutigi ko a ma ko taa n denmuso bɛ so kɔnɔ n y'a ɲɛfɔ a ye ka ban a sɔnna n y'a furu siri ka ban taa i ta de don pɔmutigi ko o bɛ kɛ cogo di maa min tɛ mɛnni kɛ e y'o fɔ a ye cogo di a ko n y'a fɔ a ye k'o ye jɛ de ye ko uzunu ko n y'a fɔ a ye ka ban ko a banna pɔmutigi taara n'o ye kamalen ye a taara don so kɔnɔ a donlen so kɔnɔ a ye muso sigilen dilan sanfɛ a ye fini kɔrɔta ka fini tun bɛ muso ɲɛ na a ye fini kɔrɔta ka bɔ muso ɲɛ na a bɛ ta serila ka bin ka kirin a kirilen fo waati jan kɛra a wulila muso y'a ɲininka ko nin ye mun ye a ko e ko muso ko yafa n ma n ma dabɔ nin kama n bɛ yafa deli fɛ yafa n ma muso ko mun na ko ayi ko min fɔra ne ye ko e tɛ muso ko mun fɔra e ye ko a fɔra ne ye ko n bɛna na ko muso dila n ma a ti yeli kɛ a ti kuma a ti mɛnni kɛ ko mɛ e dun bɛ ka kuma e dun bɛ yeli kɛ e ye a ko ayi k'i m'a faamuya ko ne yɛrɛ de don ko ne yɛrɛ de don n fa kumana e fɛ ni ala dɔn di n fa kumana e fɛ ni gundo dɔ de i ma se k'a faamuya e de nana i y'a fɔ n fa yɛrɛ ko e bɛ siran i ka ala taala ɲɛ i ye fɛn tɔmɔ ji kɔnɔ ji woyo fɛ min jurumu t'i kan i k'i nana yafa deli kɛ n fa y'a dɔn komi e k'i ye alamɔgɔ ye dɛ ale y'a yirila ko n'i ye alamɔgɔ ye cogo cogo ko ale fana ye alamɔgɔ de ye ɲa k'olu fana ka alamɔgɔya dama tɛmɛnen de don donc o de la a y'a yirila ko i n'i ye alamɔgɔ ye ko i fana b'olu kɛrɛfɛ alamɔgɔya la ko a ko a ko i ma ko a ko i ma ko n tɛ mɛnni kɛ mɛnni kɛlen kɔrɔ ko ko kabini ala ye n dan n ma fɛn lamɛn n ma fɛn lamɛn nin tulo in na fɛn min ye haramu ye ayi ko n m'o kɛ fiyewu wa n tɛ foyi lamɛn min ni ala ka kuma tɛ kelen ayi ayi ala ko dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ don nin tulo in fɛ a ko a ko n tɛ yeli kɛ yeli kɛlen kɔrɔ ko kabini ala ye n dan n ma fɛn filɛ ko a nege bɛ n na surtout walicɛ n ma haramu filɛ o de kosɔn a ko n tɛ yeli kɛ a ko n tɛ a ko n tɛ kuma kuma kɔrɔ de ko ko kabini ala ye n dan n ma fɛn bɔ n da in na k'a fɔ ni ala ko tɛ ni n tɛ kurana kalan na n bɛ ala ko dɔ la ayi n tɛ foyi la o kɔ a ko n tɛ tagama ko ne wolola nin du in de kɔnɔ ko kabini ala ye n dan n ma jɔ ka n ma bɔ ka lɔ lu bulonda fɛ kuma tɛ ka bɔ ka yaala a ko a ye nin de f'i ye k'i ma se k'a faamu mɛ o yɔrɔ min na ala jɔn nisɔndiyara ka se nisɔndiya ma min bonyana a y'a ye o yɔrɔ la a sɔnna ala kama k'a nin di ala ye fɛn k'a ye min bonyana a sigilen tun tɛ min ye mɛ o abudulayi ibunu mubarak a sɔrɔla cogo di fɛnbaw de bɛ bɔ fɛnbaw la walayi n'i ye belebele yɔrɔ yɔrɔ a bɔra belebele dɔ la bamananw b'o fɔ a ye ko sani i ka ɲaga fɛnba fofoli la i ka ɲaga fɛnba fofobaga la ayi min y'a fofo dɛ o de ye belebele sinon a beleba yɛrɛ fofo baasi t'o la ala k'an ni sababu bɛn abdulahi bun mubarak a bɔra muso min na n bɛn'o de fɔ a ye a bɔra cɛba min na n bɛn'o de fɔ a ye lon dɔ la masacɛba dɔ tun bɛ yen o masacɛba in nafolotigi de don masa de don wa ala mɔgɔ dɔ de dugu ka dɔgɔ denmuso dɔ tun b'a bolo o denmuso in dugu bɛɛ borilen den nɔfɛ ko b'a fɛ furu la waritigi baw nana a ɲɔgɔn masaw nana ko b'a fɛ furu la a ko n tɛ n den di aw si ma a ka gardien cɛ dɔ tun bɛ yen n'o ye a ka foro baarakɛla ye jardin ka baarakɛla ye olu fana ka waritigiya bɛ lɔn de ni jardin ye ni jardin foro t'i kun dɔrɔn i ka i se k'i c'est pas la peine o de kosɔn ni fɔlɔ histoire bɛ fɔ i b'a i bɛ jardinw mɛn k'a caya olu ka waritigiya bɛ dɔn ni jardin dunan nana masacɛ fɛ masacɛ dunan cɛ bisimila a ɲɔgɔn teri a teri ɲɔgɔn dɔw de don a y'o bisimila a y'a ka jardin cɛ wele gardien cɛ wele ko taa pɔmu ko taa rezɛn ta ka na n'a ye an b'a jus kɛ ka dunanw bisimila a taara rezɛn ta ka na n'a ye o nana di sani masacɛ b'a ta ka di dunanw ma a ye kelen don a da k'a filɛ a ka n'a ka di walasa a kana lebu a ka dunanw ɲɛkɔrɔ a y'a sɔrɔ a kumunen don a ye signe kɛ cɛ la ko taa dɔwɛrɛ ɲini ka na ko nin ma ɲi a taara dɔwɛrɛ ta ka na n'a ye

ko mɛ i ma ne ta ko n ka na i ka yiridenw nɛnɛ ni min ka di min ma yɔrɔ ko ne san wolonwula de ye nin yiriden kelen ne m'a don n da nege kama n m'a kɛ fɔlɔ donc an balimaw an k'an jija an ka nin fana bila an kɔnɔ ni maa mana confiance bila an kan an k'an jija ka confiance nin dafa k'a bɔ a sira fɛ o de ye silamɛya ye inshallah k'a sɔrɔ hali n'a tun y'a dun a tɛ jalaki parce que a ka baara de don mɛ o bɛɛ la a m'a dun masacɛ a y'a dépassé sugu dɔ la min ka bon a ko baasi t'a la ko i ta ko kɔfɛ a y'a jija n'a ka dunɔw ye a y'o bisimila ka ɲɛ dunɔw taalen kɔfɛ a ye cɛ wele ka na ko n b'i ɲininka i ni ala cɛ ko denmuso bɛ ne bolo ko denmuso in ne dun b'a fɛ n'i b'a fɛ k'i den furu k'i k'a di maa jumɛn de ma a ko ko mɔgɔ bɛ den ni min den furu i bɛ den di maa dama dama ma maa min se b'a ye k'i bɛ se k'i den d'o ma ni silamɛ de don se b'a ye i b'i den d'o ma ko wa fasobatigi de don k'i bɛ se k'i den d'o ma ko wa ala mɔgɔ k'i bɛ se k'i den d'o ma a y'o site site cɛ ye masacɛ ko a ma ko walayi ne dara e la n b'a dɔn maa tɛ nin kɛ ni ala mɔgɔ tɛ n ko n ka dannaya b'i kan ne b'a fɛ ka n den d'i ma a ko ee patɔrɔn ko walayi kana nin fɔ fila a ko ee ko nɔn ko k'i jɔ ko n bɛ taa kuma n den fɛ ka na a ye den ba wele k'a sigi ka kuma fɛ ko anw kɔni ne kɔni y'a sɔrɔ a y'a wele ko ne kɔni y'a sɔrɔ an ka baarakɛden nin dannaya sugu sɔrɔla min ka bon kosɛbɛ ko a ka di ne an b'an denmuso d'a ma muso ɲuman ka kuma filɛ masacɛ muso k'a fɔ a muso ye ko an b'an den di an ka baarakɛden ma a ma dimi a ma siran a ma jɔrɔ a ma cɛ nɛnɛ a ma curu mɛ bi o bɛ se ka fɔ anw ka musow ye wa muso a ka sabali a kana kow bɔ cɛw ta la waati dɔw la a ko min ni ala ko ta tɛ muɲu ka sɔn n'a ye ko i ka hɛrɛ b'o de la muso fana ye den wele ka den lasigi ko i fa ye nin de fɔ ko k'i di karimasina ma den ɲuman ka kuma filɛ a ko ni n fa ko fɛn fɛn ko ne jɛnna n'a ye ko sabula ne b'a dɔn n fa tɛ n don da o da n fa bɛ n don da o da fɛ o de ye ne ka hɛrɛ walayi den sɔnna ka furu a ma ten wa olu ye den min sɔrɔ dɛ o den de kɛra abudulayi ibnu mubarak ala k'a ni saba bɛ asalamu aleykum warahmatulahi ta'ala wabarakatu an bɛ bi bila yɔrɔ bila inshallah